Ba cheart go mbeadh scoil againn ina mbraithimid ar fad slán sábhailte agus sona sásta, áit a bhfoghlaimímid agus a mbuailimid le cairde. Ní ceart go mbeadh uaigneas ar pháiste ar bith. Is gá go foghlaimeoimis conas a bheith sábháilte ar líne agus conas a bheith dea-mhúinte lena chéile ar líne. Ba cheart go bhfuil scoil againn ina bhfuil meas orainn agus a bhíonn muid páirteach i gcúrsaí is cuma cé chomh difriúil agus atá muid óna chéile. Ní mór dúinn cuimhneamh ar conas a bhraitheann daoine nuair a bhíonn muid gránna leo nó nuair nach léiríonn muid meas orthu. Conas a bhraithfeadh muid má dtarlódh sé sin dúinne? Ba cheart go mbeadh leabhair agus ceachtanna againn ag cabhrú linn tuiscint a fháil ar an éagsúlacht atá eadrainn agus gur rud iontach í sin. Tagaimid ó theaghlaigh éagsúla, tá cuma éagsúla orainn ar fad, tá buanna agus tallanna éagsúla againn ar fad. Ba cheart go mbeadh cara againn ar fad le spraoi leo. Má dhéantar bulaíocht orainn, ní mór dúinn insint do dhuine éigin, do dhuine ar bith, ár dtuismitheoirí, múinteoirí agus daoine fásta eile a thugann aire dúinn agus a thuigeann conas cabhrú linn. Is mian linn an seans a bheith againn ár gcuid smaointe a roinnt maidir leis na rudaí is féidir leis an scoil a dhéanamh chun an bhulaíocht a chosc. Má dhéantar bulaíocht orainn agus má insíonn muid do dhuine éigin faoi, ba mhaith linn go n-iarrfaidís orainn cad ba cheart a dhéanamh anois. Bíonn deiseanna éagsúla againn gach lá a bheith cineálta, agus a léiriú go bhféadfaí áiteanna sona agus slán sábháilte a dhéanamh dár gcuid scoileanna, do pháistí agus do dhaoine óga. Is féidir linn ar fad difear a dhéanamh. Is féidir linn a bheith ag obair as lámha a chéile chun sochaí éagsúil, ionchuimsitheach a chruthú in Éirinn.

Mar is eol daoibh, foilsíodh leagan nua de Bí Cineálta, Nósanna Imeachta chun Iompraíocht Bhulaíochta a Chosc agus Dul i nGleic léi do bhunscoileanna agus d'iar-bhunscoileanna i mí an Mheithimh agus ba cheart go mbeadh na nósanna imeachta sin faighte agaibh go léir sa phost an mhí seo caite. Is é inniu an chéad chéim de chur chuige trí chéim chun tacú libhse mar cheannairí scoile mar aon le bhur bpobal scoile chun nósanna imeachta a chur i bhfeidhm. Táim chun labhairt libh faoi na nósanna imeachta seo agus conas a bhaineann siad le Cineáltas, Plean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht i gcomhthéacs níos leithne. Is ionann Cineáltas agus ár gcur chuige oideachais uile chun iompar bulaíochta a chosc agus chun dul i ngleic leis. Cuimsíonn sé 61 gníomh agus tabharfaimid uasdátú ar na gníomhartha seo agus déanfaimid plé ar na príomhdhifríochtaí atá idir na nósanna imeachta 2013 agus Bí Cineálta. Áirítear leis seo an sainmhíniú is déanaí ar iompar bulaíochta, An cur chuige comhpháirtíochta maidir le hiompar bulaíochta a chosc agus dul i ngleic leis, na riachtanais mhaoirseachta agus na teimpléid nua a chuirtear ar fáil. Pléifidh muid dhá chéim bhreise tacaíochta a chuirfear ar fáil le linn na scoilbhliana reatha, lena n-áirítear, foghlaim gairmiúil aghaidh ar aghaidh a chuirfidh Oide ar fáil, dúnadh scoile leathlae inar féidir foirne scoile teacht le chéile chun tuiscint a fháil ar riachtanais na nósanna imeachta Bí Cineálta. Bhí líon seimineár eolais bheo curtha ar fáil. Bhailigh muid na ceisteanna go léir a cuireadh ag na seimineáir bheo agus forbróidh muid doiciméad ceisteanna coitianta a roinnfear libh tríd an leathanach Bí Cineálta ar gov.ie a luaithe is atá siad réidh. Déanfaidh muid cur síos ar an samhail cigireachta nua dírithe ar an bhfolláine a chur chun cinn, agus an bhaint atá aici le Bí Cineálta, agus conas a chuirfear seiceálacha frithbhulaíochta san áireamh mar chuid de chigireachtaí san scoilbhliain reatha. In 1989, ghlac na Náisiúin Aontaithe leis an Coinbhinsiún um Chearta an Linbh, agus leagtar amach na bunchearta daonna atá ag gach leanbh. Cuireann bulaíocht isteach ar go leor de na cearta seo, lena n-áirítear an ceart cosaint bheith ag gach duine ó chineál mí-úsáide agus faillí, An ceart taitneamh a bhaint as cultúr, reiligiún nó teanga an duine féin, agus an ceart chun oideachais. Tá cur chuige oideachais uile ag teastáil chun iompar bulaíochta a chosc agus chun dul i ngleic leis. Ní mór do gach duine sa phobal scoile oibriú le chéile chun cultúr cuimsitheach a fhorbairt agus a choinneáil nach nglactar le iompar bulaíochta. Is cur chuige oideachais uile na Roinne é cineáltas chun bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi i scoileanna. Tá sé dírithe ar chur chuige bunaithe ar chearta an linbh. Cuirtear fís choiteann agus treochlár soiléir ar fáil don chaoi ar féidir le pobail uile an oideachas agus leis an tsochaí oibriú le chéile chun bulaíocht inár scoileanna a chosc agus chun dul i ngleic léi. Do leanbh nó do dhuine óg, is féidir le heispéireas na bulaíochta a bheith an-suaiteach ar fad. Téann sé glan i gcoinne mothú na slándála, na deise agus na folláine atá mar mhian againn dár ndaltaí go léir nuair a thagann siad ar scoil. Tá físeán againn le taispeáint díobh anois. Is ceann amháin de na gníomh atá i bPlean Cur Chun Feidhme de Chineáltas ná forbairt agus cur i bhfeidhm nósanna imeachta Bí Cineálta do scoileanna. Rinneadh an-chuid dul chun cinn ó foilsíodh Cineáltas i mí na Nollag 2022. Grúpáladh na gníomhartha faoi ceithre príomhréimse agus rachaidh muid trí na gníomhartha a bhfuil muid ag obair orthu faoi láthair. Cultúr agus timpeallacht Tá na foirne tacaíochta do mhic léinn á leathnú chuig gach iar-bhunscoil. Tá clár píolótach á dhéanamh faoi láthair chun na foirne sin a bhunú i mbunscoileanna móra. Forbraíodh samhail cigireachta folláine nua agus cloisfidh sibh fúithi níos déanaí. Foilsíodh an tuarascáil Dearcthaí ar Iompar Bulaíochta agus léiríodh léi tuairimí pobail scoile faoi iompar bulaíochta ina scoileanna. Soláthraíodh bratach cineáltas chuig gach scoil chun aitheantas a thabhairt don obair mhaith atá á dhéanamh ag scoileanna chun aghaidh a thabhairt ar iompar bulaíochta. Reachtáladh taispeántas cineáltas i bPáirc an Chrócaigh an mhí seo caite. Chuir scoileanna i láthair maidir le cén chaoi ar chuir siad cineáltas chun cinn agus an tionchar a bhí aige ar an scoil. Aithníodh roinnt scoileanna freisin mar chuid de dea-chleachtas á roinnt. Curaclam, Teagasc agus Foghlaim. Cuireadh i bhfeidhm sonraíocht uasdátaithe OSPS don tSraith Shóisearach i scoileanna ó Mheán Fómhair seo caite. D'fhaomh an tAire sonraíocht nua don OSPS don tSraith Shinsearach le déanaí. Foilsíodh an Creatchuraclam Bunscoile anuraidh agus cuirtear comhionannas, ionchuimsiú agus sláinte chun cinn leis. D'fhorbair Oide, Seirbhís Tacaíochta na Roinne, dhá chúrsa Cibearbhulaíochta nua ar líne do mhúinteoirí. Leathnaíodh an modúl frithbhulaíochta Fuse ó Ollscoil Cathair Bhaile Átha Cliath na modúil ó rang a trí sa bhunscoil go dtí an tríú bliain san iar-bhunscoil. D'fhorbair Oide an seimineár cultúr ionchuimsitheach a chothú do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile. Polasaí agus pleanáil. Forbraíodh Grúpa Feidhmithe agus Measúnaithe faoi chathaoirleacht an tArdrúnaí sa Roinn chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Cineáltas. I mí an Mheithimh, foilsíodh na Nósanna Imeachta 'Bí Cineálta' chun aghaidh a thabhairt ar iompar bulaíochta i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna. Foilsíodh an treoir acmhainní Bí Cineálta do Scoileanna agus tá sé ar fáil ar leathanach Bí Cineálta ar gov.ie le treoracha do bhunscoileanna agus d'iar-bhunscoileanna agus do thuismitheoirí. D'fhorbair Oide Forbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí chun tacú le nósanna imeachta Bí Cineálta a chur i bhfeidhm. Bíonn oifigí na Roinne i dteagmháil go rialta le hOifig an Choimisinéara Sábháilte ar Líne agus bíonn siad ag obair leis an gComhairle Chomhairleach Náisiúnta maidir le Sábháilteacht ar Líne. Tá uasdátú á dhéanamh ar threoirlínte cód iompair Tusla agus foilseofar iad sna míonna atá amach romhainn. Caidreamh agus Comhpháirtíochtaí. Forbraíodh Aonad Rannpháirtíochta na Scoláirí sa Roinn Oideachais chun rannpháirtíocht leanaí agus na daoine óga a chur chun cinn maidir le polasaí a fhorbairt. Tá clár píolótach de thacaíochtaí comhairleoireachta do dhaltaí bhunscoile faoi lánseol faoi láthair. Fógraíodh seirbhís nua de thacaíochtaí sláinte d'iar-bhunscoileanna agus beidh siad á soláthar ag Jigsaw. Leathnaíodh an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais nó Neps chuig gach scoil speisialta. D'fhorbair NEPS tairseach folláine chun gach tacaíocht agus acmhainn a thabhairt le chéile do scoileanna in aon áit amháin. Mar sin, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil níos mó i gceist le cineáltas ná nósanna imeachta. Téann na sean-nósanna imeachta siar go 2013. I'm going to start that again. Slide five starting. Téann na sean-nósanna imeachta siar go 2013 agus tá's againn gur athraigh an tsochaí ó shin. Tá Éire éirithe níos éagsúlaí agus tá athrú tagtha ar ár saolta ar fad mar gheall ar dul chun cinn na teicneolaíochta. Cruthaíonn an luas athraithe dúshláin freisin agus caithfidh muid oibriú le chéile inár bpobail scoile chun é seo a shárú. Cad is gá daoibh a bheith ar eolas agaibh? Tugann Aguisín G ar leathanach 68 de na nósanna imeachta forléargas ar na príomhathruithe agus rachaidh mé tríd cuid acu anseo. Beidh mionscagadh á dhéanamh ag Oide ar seo mar chuid dá imeachtaí foghlama gairmiúla a bheidh á chur ar fáil ón mhí seo chugainn. Tá fócas láidir i Bí Cineálta ar comhpháirtíocht Tá sé leagtha síos go soiléir i Roinn 1.4 de na nósanna imeachta go gcaithfidh gach ball de phobal na scoile oibriú le chéile i gcomhpháirtíocht chun iompar bulaíochta a chosc agus dul i ngleic leis. Áirítear leis seo an pátrún, an bord bainistíochta, an fhoireann, scoláirí agus tuismitheoirí. Tá an sainmhíniú ar bhulaíocht sna nósanna imeachta nuashonraithe ionas go mbeidh sé ar aon leis an sainmhíniú atá ar fáil i Cineáltas. Tá sé spriocdhírithe, déanann sé dochar, leanann sé ar aghaidh thar thréimhse ama. Ar ndóigh, baineann eisceacht leis seo. I gcúinsí áirithe, d'fhéadfaí eachtra aon uaire a mheas mar bhulaíocht. Féadfar teachtaireachtaí gortúil amháin a phóstáiltear ar na meáin sóisialta a mheas mar iompar bulaíochta toisc go bhfuil seans ann go leanfar á roinnt agus dá bhrí sin is iompar leantach é. Má dhéantar líomhain faoi iompar bulaíochta, ba cheart dúinn na ceisteanna seo a chur. An bhfuil an t-iompar dírithe ar dhalta ar leith nó ar ghrúpa daltaí? An bhfuil sé i gceist san iompar go ndéanfaí díobháil fisiciúil, sóisialta nó mothúchánach? An dtarlaíonn an t-iompar arís agus arís eile? Má tá freagra dearfach ar gach ceann de na ceisteanna seo, is iompar bulaíochta é. agus ba chóir dul i ngleic leis an t-iompar trí úsáid a bhaint as na nósanna imeachta Bí Cineálta. I gCuid 2.2 de na Nósanna Imeachta, leagtar amach cad nach iompar bulaíochta é. Sampla aon uaire d'iompar diúltach i leith dalta eile. Ní iompar bulaíochta é easaontas idir daltaí, nó cásanna nach mian le daltaí fanacht ina gcairde, ach i gcás go ndéantar iarracht d'aon ghnó arís is arís eile anacair a chruthú.

Cé nach mbreathnaítear ar na hiompraíochtaí seo mar bhulaíocht, is féidir leo cur isteach ar dhaltaí má tharlaíonn siad, agus is féidir leo an-díobháil ar fad a dhéanamh. Cuirtear straitéisí chun déileáil le hiompar míchuí ar fáil mar chuid den Cód Iompair na scoile. Is féidir le hiompar bulaíochta tarlú in áit ar bith agus ag am ar bith. I gCuid 2.6 de na Nósanna Imeachta luaitear áiteanna agus amanna inar mó seans go dtarlódh iompar bulaíochta laistigh agus lasmuigh den scoil. Níltear ag súil go mbeidh múinteoirí ag déileáil le hiompar bulaíochta a tharlaíonn lasmuigh den scoil. Mar shampla, má tharlaíonn iompar bulaíochta sa chlub áitiúil sacair nó CLG, nó nuair a bhíonn daltaí faoi chúram agus faoi mhaoirseacht na scoile. Ba chóir, áfach, go dtacódh foireann na scoile le daltaí a bhfuil tionchar ag iompar bulaíochta orthu a tharlaíonn lasmuigh den scoil orthu, agus is dócha gur féidir glacadh leis go bhfuil sé seo á dhéanamh cheana féin ag múinteoirí agus ag ceannairí scoile. I gCaibidil 4 de na Nósanna Imeachta tá fáil ar na sonraí maidir leis an bpolasaí Bí Cineálta. Ní mór do gach scoil a bheith i dteagmháil lena bpobal scoile chun polasaí Bí Cineálta a fhorbairt. Áirítear leis seo baill foirne, daltaí agus tuismitheoirí. Gach bliain ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí le chéile chun a fháil amach an gá an polasaí a nuashonrú. Conas a dhéantar é seo? Braitheann sé seo oraibh féin. Is sibhse is fearr atá eolach ar phobal na scoile. D'fhéadfaí ranganna OSPS a úsáid chun tuairimí na ndaltaí a bhailiú. Má tá comhairle na scoláirí ag an scoil, d'fhéadfaí í a úsáid. D'fhéadfaí suirbhé a dhéanamh ar thuismitheoirí trí cheistneoir. Seans go mbeidh Cumann na dTuismitheoirí, má tá a leithéid ann, in ann cúnamh a thabhairt. Féadfaidh gach scoil leas a bhaint as dúnadh leathlae sa scoilbhliain seo chun rannpháirtíocht foireann uile na scoile sna nósanna imeachta a éascú agus chun tuiscint a fháil ar cad ba chóir a bheith sa pholasaí. Tá teimpléad do pholasaí nua Bí Cineálta ar fáil in Aguisín A sna nósanna imeachta. Tá gach ceann de na haguisíní ar fáil le híoslódáil ón leathanach Bí Cineálta ar shuíomh idirlín gov.ie. Is féidir na teimpléid a íoslódáil, a shábháil agus is féidir eagarthóireacht a dhéanamh ar na réimsí ábhartha a chaithfear a chomhlánú. Ní rachaidh muid trís na teimpléid líne ar líne anseo. Tá sé roinnte ina codanna, a chaithfear a chomhlánú chun a thaispeáint cad a dhéanfaidh bhur scoil chun iompar bulaíochta a chosc agus dul i ngleic leis, agus an chaoi ina dtacóidh bhur scoil leo siúd a mhothaíonn, a fheiceann nó a léiríonn iompar bulaíochta. Ní mór do gach scoil leagan dá bpolasaí Bí Cineálta atá oiriúnach do scoileanna agus so-thuigthe dóibh a fhorbairt agus a léiriú. Tá polasaí samplach ar fáil mar Aguisín B sna Nósanna Imeachta. Is féidir é seo a úsáid mar theimpléad agus tá an teimpléad ar fáil le híoslódáil ón suíomh gréasáin gov.ie. Ba chóir dul i dteagmháil le pobal bhur scoileanna féin, go háirithe bhur ndaltaí, maidir leis na rudaí a chaithfear a chur san áireamh. Is féidir an teimpléad atá ar an suíomh gréasáin a chur in eagar nó is féidir libh féin agus le bhur bpobal scoile dearadh eile a chomhaontú. Tá sonraí faoi na straitéisí coisctheacha i gCaibidil 5 de na Nósanna Imeachta. Beidh mionphlé air seo ó Oide ar an lá foghlama gairmiúil. Tá cineáltas bunaithe ar na ceithre phríomhréimse folláine agus ba chóir iad seo a chur san áireamh nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh ar na straitéisí a úsáidfear chun iompar bulaíochta a chosc sa scoil. Cultúr agus Timpeallacht. Conas is féidir an scoil cultúr a chothú ina mothaíonn daltaí muintearas, nasc agus tacaíocht? An bhfuil spásanna ceilte sna clóis súgartha ina bhféadfadh iompar bulaíochta tarlú? An bhfuil an soilsiú sásúil? An bhfuil an fhoireann le feiceáil ag am sosa? Curaclam Teagasc agus Foghlaim, An féidir le scoileanna deiseanna a chur ar fáil chun cuimsiú agus meas a chothú tríd an gcuraclam chomh maith le gníomhaíochtaí seach-churaclaim? An féidir deiseanna a thabhairt do dhaltaí oibriú i ngrúpaí beaga, rud óna bhféadfaí teagasc agus foghlaim comhoibríoch agus measúil a chur chun cinn? Polasaí agus Pleanáil. Tá raon polasaithe scoile ann a thacóidh le cur i bhfeidhm Pholasaí Bí Cineálta na Scoile, Cód Iompair, Polasaí Úsáide Inghlactha, Polasaí Teagaisc Oideachais Speisialta. D'fhéadfadh rannpháirtíocht cuí i bhfoghlaim ghairmiúil múinteoirí cabhrú leis an bhfoirm tacaíochta iompar bulaíochta a chosc.

Caidreamh agus comhpháirtíochtaí, Bíonn naisc láidre idirphearsanta mar chuid ríthábhachtach chun iompar bulaíochta a chosc. Tá samplaí de thionscnaimh agus de chleachtais san áireamh i gCuid 5.4 de na Nósanna Imeachta agus d'fhéadfaí iad seo a úsáid chun caidreamh agus comhpháirtíochtaí idir bhaill de phobal na scoile a neartú, mar shampla tacú le gníomhaíochtaí a chothaíonn ionbhá, meas agus acmhainneacht, tacú le rannpháirtíocht ghníomhach daltaí i saol na scoile. Tá faisnéis a bhaineann leis an gcaoi ar chóir duit dul i ngleic le iompar bulaíochta, nuair a tharlaíonn sé, ar fáil i gCaibidil 6 de na Nósanna Imeachta. dul i ngleic le hiompraíocht bulaíochta. Séard atá in Aguisín C ar leathanach 60 ná treoir do mhúinteoirí chun cabhrú le dul i ngleic le iompar bulaíochta nuair a tharlaíonn sé. Tá sé bunaithe ar an eolas atá ar fáil i gCaibidil 6. Tá an chomhpháirtíocht mar príomhfhócas de na nósanna imeachta nua agus is fiú béim a leagan arís ar an tábhacht atá le comhpháirtíocht chun dul i ngleic le heachtraí iompar bulaíochta. Inár gcomhairliúchán le daltaí, ba léir gur theastaigh ó na daltaí go ndéanfaí a dtuairim a mheas nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh maidir leis an mbealach is fearr chun dul i ngleic leis an mbulaíocht. Tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfí tuismitheoirí scoláirí a bhfuil taithí acu ar iompar bulaíochta ar an eolas chomh luath agus is féidir, fiú más fearr leis na scoláirí nach n-inseoidh an scoil dá dtuismitheoirí. Ní mór tuismitheoirí scoláirí a léiríonn iompar bulaíochta a chur ar an eolas freisin. Tar éis na hidirghabhála agus na rannpháirtíochta tosaí, ní mór don mhúinteoir athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn le gach dalta atá i gceist, laistigh de 20 lá scoile ar a dhéanaí. B'fhéidir go mbeidh gá le tacaíocht leanúnach fiú má tá deireadh tagtha leis an iompar bulaíochta féin. Tá tuilleadh sonraí faoi seo ar fáil i gCuid 6.4 de na Nósanna Imeachta. Má tharlaíonn iompar bulaíochta, ba chóir do mhúinteoir taifead a choinneáil, an áit agus an uair a tharla sé, an cineál iompar a tharla, agus an teagmháil a rinneadh le gach duine a bhí páirteach ann. Ba cheart go dtaifeadfaí tuairimí gach duine a raibh baint acu leis an eachtra agus freisin an rannpháirtíocht a lean ina dhiaidh sin. Ba chóir do scoileanna cinneadh a dhéanamh faoin gcaoi ar cheart na taifead seo a choinneáil de réir a bpolasaí ar thaifead a choimeád. Déanfaidh Oide mionscagadh breise ar conas ba chóir do scoileanna dul i ngleic le heachtraí bulaíochta ar a lá foghlama gairmiúil. Baineann Caibidil 7 de na Nósanna Imeachta le maoirseacht faoi Bí Cineálta. Ní mór do Phríomhoide nuashonrú a thabhairt don Bhord ar gach cruinniú den Bhord Bainistíochta. Faoi nósanna imeachta 20 13, ní raibh ar phríomhoidí ach na heachtraí sin nár réitíodh tar éis 20 lá scoile a thuairisciú. Mar sin, is riachtanas nua é seo. San nuashonrú, ní mór líon na n-eachtraí nua d'iompar bulaíochta a thuairisciú ón gcruinniú deireanach a chur san áireamh, an líon atá ag tarlú faoi láthair, agus an líon iomlán ó thús na scoilbhliana. Tá treoir maidir leis an nuashonrú sin á ullmhú in Aguisín D sna nósanna imeachta. Ní mór don Phríomhoide tuairisc ó bhéal a thabhairt ina gclúdófar aon treochtaí nó pátrúin a aithníodh, na straitéisí a úsáideadh chun dul i ngleic leis an iompar, agus aon straitéisí coisctheacha níos leithne a bhféadfadh gá a bheith leo. Ní mór don Phríomhoide an Bord a chur ar an eolas má tharla aon eachtra tromchúiseach d'iompar bulaíochta a bhféadfadh tionchar tromchúiseach a bheith aige ar dhalta. Níor cheart don Phríomhoide aon eolas pearsanta nó faisnéis óna bhféadfaí na daltaí atá i gceist a aithint a chur san áireamh. Sé cuspóir leis seo ná eolas a sholáthar don phlé ag cruinniú an Bhord Bainistíochta. Bhfuil gá le tacaíochtaí breise d'fhoireann nó do dhaltaí na scoile? Bhfuil gá le hathbhreithniú práinneach ar pholasaí Bí Cineálta na scoile roimh an athbhreithniú bliantúil atá sceideáilte? Ba cheart líon na n-eachtraí agus breithniú a rinneadh ón uasdátú ó bhéal a thaifead i miontuairiscí an chruinniú Boird. I gCuid 7.2 de na Nósanna Imeachta tá tuilleadh eolais maidir leis an athbhreithniú bliantúil ar an bPolasaí Bí Cineálta. Faoi nósanna imeachta 20 13, tá athbhreithniú bliantúil á dhéanamh agaibh ar bhur bpolasaí frithbhulaíochta agus leanann sé seo faoi na nósanna imeachta nua. Tá an teimpléad a chaithfear a úsáid chun an t-athbhreithniú a dhéanamh ar fáil mar chuid d'Aguisín E. Arís, is féidir é a íoslódáil ón suíomh gréasáin agus eagarthóireacht a dhéanamh ar an doiciméad. Díreach mar a tharla nuair a dhréachtaigh sibh an polasaí, tá sé tábhachtach dul i gcomhairle le pobal na scoile nuair a bhíonn an t-athbhreithniú á dhéanamh ar an bpolasaí gach bliain. Tá tuairimí á bhailiú ar rudaí ar éirigh go maith leo, a bhfuil rudaí a fhéadfaí a dhéanamh níos fearr chun an scéal a fheabhsú. Ní mór fógra a thabhairt do phobal na scoile go bhfuil an t-athbhreithniú bliantúil déanta agus féadfar an fhoirm atá in Aguisín F a úsáid do seo. Ba chóir an deimhniú seo a fhoilsiú ar suíomh gréasáin na scoile. Chomh maith leis an seimineár seo, tá an Roinn ag cur tacaíochtaí breise ar fáil chun cabhrú le cur i bhfeidhm na nósanna imeachta nua, mar a fheicfidh sibh anseo. Tá an treoir acmhainní ar líne ar fáil ar an leathanach Bí Cineálta cheana féin, cé go bhfuil sé liostáilte mar an tríú ceann ar an ngrafaic. Mar chuid de Bí Cineálta, tá treoir acmhainní ar líne forbartha ag an Roinn agus tá sé ar fáil ar shuíomh idirlín gov.ie anseo. Tá rannóga ar leith ann do bhunscoileanna, iar-bhunscoileanna agus do thuismitheoirí. Déanfar é seo a nuashonrú go rialta de réir mar a bheidh fáil ar níos mó acmhainní. I measc na gcéimeanna eile den tacaíocht, tá foghlaim gairmiúil go pearsanta ó Oide do bheirt ó gach scoil le linn na scoilbhliana seo. Tosófar ar na himeachtaí foghlama gairmiúil seo an mhí seo chugainn agus beidh siad ar siúl in ionaid oideachais áitiúla. San imeacht lae iomlán seo beidh deis a bheith gafa ar bhealach praiticiúil leis na nósanna imeachta nua. Beidh rannpháirtithe in ann an tábhacht a bhaineann le cur chuige oideachas uile a thuiscint chun iompar bulaíochta a chosc agus dul i ngleic leis. a bhfuil i gceist agus nach bhfuil i gceist le iompar bulaíochta a aithint. a bhfreagrachtaí a thuiscint. agus fios a bheith acu conas dul i ngleic le heachtraí iompair bulaíochta, na straitéisí coscaithe a thuiscint de réir na ceithre phríomhréimse de chur chun cinn na folláine, eolas a bheith acu ar riachtanais nua maidir le taifead a choinneáil trí bheith gafa go praiticiúil leis na nósanna imeachta agus na teimpléid. Beidh Oide i dteagmháil go díreach libh chun rannpháirtíocht bhur scoile a sceidealú. Is féidir le gach bunscoil agus iar-bhunscoil leas a bhaint as dúnadh leathlae le linn na scoilbhliana seo chun rannpháirtíocht na foirne sna nósanna imeachta a éascú. Is féidir libhse cinneadh a dhéanamh faoin uair is fearr a oireann daoibh chun é seo a reáchtáil. Cruthóidh an t-am seo deis chun athbhreithniú a dhéanamh mar phobal ar na nósanna imeachta agus oibriú le chéile chun polasaí nua Bí Cineálta a fhorbairt. Is féidir libh plean a bhunú ar an gcaoi inar féidir tuairimí tuismitheoirí agus daltaí a chur san áireamh sa pholasaí. Cuirfidh an Roinn treoir agus tacaíocht ar fáil díbh chun cabhrú libh leis seo agus cuirfear scoileanna ar an eolas nuair a bheidh siad ar fáil. Meabhrúchán arís gur bhailigh muid na ceisteanna go léir a cuireadh ag na seimineáir beo, agus roinnfear doiciméad Ceisteanna Coitianta le scoileanna tríd an leathanach Bí Cineálta ar gov.ie. Sa chéad chuid eile den chur i láthair seo beimid ag caint faoin obair na cigireachta mar a bhaineann sí le cineáltas agus le folláine.
Inniu, tabharfaidh mé uasdátú daoibh ar thrí príomhréimse atá an-ábhartha don chigireacht. Ar dtús, tabharfaidh mé breac-chuntas ar na seiceálacha frithbhulaíochta agus conas a chuirfear iad san áireamh i gcigireachtaí don scoilbhliain seo. Ansin, díreoidh mé roinnt airde ar an obair taighde agus forbartha leanúnach a bhaineann leis an tuarascála ar dhearcthaí ar iompar bulaíochta. Faoi dheireadh, tabharfaidh mé an tsamhail cigireacht nua-deartha ar an bhfolláine a chur chun cinn isteach chun a thaispeáint daoibh agus tabharfaidh mé breac-chuntas ar a príomhghnéithe. D'éirigh thar cinn le cuid mhór de na gníomhartha cineáltas. Éilíonn gníomh amháin don chigireacht go ndéanfadh muid seiceálacha frithbhulaíochta le linn cigireachtaí scoile. Tá cuid mhór daoibh an-chleachta leis na seiceálacha seo cheana féin mar tá siad mar cuid caighdeánach dár phróiseis cigireachta rialta le roinnt blianta anuas. Ó mhí Eanáir na bliana seo, ag Leibhéal 1 i gCigireacht Ábhar, Meastóireacht Curriculum agus araile, níl ach dhá sheiceáil ann, i gcás ina mbíodh trí sheiceáil. Is é an eochairphointe anseo ná nach mbeidh ach dhá sheiceáil ann ag Leibhéal 1 don chuid eile den scoilbhliain. Ó Eanáir na bliana seo, ag Leibhéal 2. meastóireacht scoile uile agus araile, níl ach ceithre seiceála ann i gcás ina mbíodh cúig seiceáil. Ní bheidh cigirí ag seiceáil na nósanna imeachta tuairisce maoirseachta ag leibhéal an bhoird bhainistíocht don chuid eile den scoilbhliain seo. Déanfaimid athbhreithniú ar ár seiceálacha roimh an scoilbhliain fiche fiche 5 fiche fiche 6 nuair a ghlacfaidh na scoileanna go léir leis na nósanna imeachta nua faoi Bí Cineálta agus leasóidh sí iad dá réir. Ach laghdaíodh na seiceálacha le seiceáil amháin ag gach leibhéal i mbliana. D'éiligh Gníomh Cineáltais eile don Chigireacht go bhfoilsítear tuarascáil bhliantúil ar dhearcaí leanaí agus daoine óga agus tuismitheoirí maidir leis an chur chuige scoile chun iompar bulaíocht a chosc agus dul i ngleic leis. Bhí an tuarascáil ar dhearcaí ar iompar bulaíochta fiche fiche 3, a foilsíodh an Meitheamh seo caite, bunaithe ar freagrachtaí suirbhé ó bhreis agus 100 bunscoil, iar-bhunscoil agus scoil speisialta agus bhí breis agus 2,000 leanbh agus duine óg, breis is 3,000 thuismitheoir, breis agus 800 múinteoir agus 64 príomhoidí páirteach. Léirigh an tuarascáil dul chun cinn maidir le aghaidh a thabhairt ar bhulaíocht, mar bhraith cuid mhór leanaí agus daoine óga gur áiteanna dhearfach iad na scoileanna nach nglacfar le bulaíocht. Aithníonn an tuarascáil réimhsí a d'fhéadfaí a fheabhsú freisin. amhail an gá leanaí a chumasú chun bulaíocht a aithint agus a tuairisciú go muiníneach agus an gá tuairimí leanaí agus daoine óga a lorg ar cheisteanna phraiticiúla amhail maoirseacht. Mura raibh an deis agaibh an tuarascáil seo a léamh go fóill, molaim daoibh é seo a léamh mar leagann sí amach roinnt moltaí cabhrach chun cabhrú le scoileanna iompar bulaíocht a chosc agus dul i ngleic leis. Tá pleananna faoi lánsheol chun dul chun cinn a dhéanamh ar obair taighde don chéad tuarascáil eile sa tsraith seo, an tuarascáil ar dhearcaí ar iompar bulaíochta fiche fiche ceathair, agus tá súil againn teagmháil a dhéanamh le scoileanna roimh i bhfad le cúnamh a lorg chun tacú leis an obair luachmhar seo. Baineann an réimse deireanach ar mhaith liom a phlé leis an Gníomh Cineáltas deireanach don Chigireacht, a dhíríonn ar plean a fhorbairt chun tacú le Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais na Roinne a chur chun cinn, a chur i bhfeidhm agus a mheas. Cuireann an gníomh seo béim ar thábhacht a bhaineann le cultúr scoile dhearfach a chothú agus tá béim ar leith ar iompar bulaíochta a chosc agus dul i ngleic leis. Agus tugann sé sin mé chuig an samhail cigireachta nua-deartha ar an bhfolláine a chur chun cinn. Ach sula ndéanann muid plé ar an samhail cigireachta í féin, is tábhachtach go bhfuil tuiscint chomhroinnte againn ar folláine, mar sin de. Cad is folláine ann? Bhuel, i dtaca le folláine a shainmhíniú, ba cheart an sainmhíniú a úsáideann muid, cineál ilghnéitheacht na folláine, a chur in iúl. Tá sé mar aidhm ag an sainmhíniú ar an sleamhnán, a ghlactar ón ráiteas polasaí folláine, é sin a dhéanamh. Bíonn folláine i láthair nuair a bhaineann duine amach barr a chumais, nuair a bhíonn duine in ann déileáil le gnáthstrus a shaoil. Nuair a thugann duine aire dá folláine fisiciúil. Agus nuair a bhíonn árachas cuspóra, ceangail agus muintearas aige leis an bpobal i gcoitianta. Díreoidh an tsamhail ar chur chun cinn na folláine ar phríomhghnéithe de chineáltas, plean gníomhachta ar an mbulaíocht, go háirithe maidir le cultúr scoile agus bulaíocht a chosc. Tá cúig príomhréimse ann maidir le cur chun cinn na folláine, cultúr, curriculum, teagasc agus foghlaim, polasaí agus pleanáil, caidreamh, agus iarracht na scoile chun iompar bulaíochta a chosc agus dul i ngleic leis. Is é cultúr agus timpeallacht an chéad réimse, agus is í an cheist a dhéanfaimid iarracht a fhreagairt ná, cá mhéad a chothaíonn cultúr agus timpeallacht na scoile, agus cultúr an tseomra ranga, folláine leanaí? Is é an curriculum, teagasc agus foghlaim, an dara réimse ar a ndíreoimid, agus is iad na ceisteanna a dhéanfaimid iarracht a fhreagairt ná, Cá mhéad a bhíonn gníomhaíochtaí foghlama suimiúla, tarraingteach agus dúshlánacha ag leanaí? Chomh maith leis sin, déanfaimid iarracht a fháil amach, Cá mhéad a fhaigheann leanaí teagasc agus foghlaim éifeachta faoin bhfolláine agus don bhfolláine? Is é polasaí agus pleanáil an tríú réimhse ar a ndíreoidh muid, agus is í an cheist a dhéanfaimid iarracht a fhreagairt sa réimhse seo ná, cá mhéad a théann polasaí agus pleananna na scoile, lena n-áirítear féinmheastóireacht scoile, i bhfeidhm go dhearfach ar chur chun cinn na scoile ar folláine leanaí? Cén tionchar atá ag. na polasaithe agus na pleananna seo ar cleachtas mar sin. An ceathrú réimhse ar a ndíreoidh muid ná caidreamh agus comhpháirtíocht, agus is í an phríomhcheist atá againn anseo ná, cá mhéad a bhfuil leanaí, daoine fásta sa scoil, tuismitheoirí agus páirtithe seachtrachta eolach nó rannpháirteach maidir le folláine a chur chun cinn sa scoil. Díríonn an cúigiú réimhse fiosrúcháin deireanach ar iarracht na scoile chun iompar bulaíocht a chosc agus dul i ngleic leis. Féachfaimid ar conas a chuireann an cultúr, curaclam, polasaí agus pleanáil agus caidreamh leis an cuspóir uileghabhálach seo. OK. Bíodh sin mar atá, tuigimid nach féidir le scoileanna fadhbanna uile na sochaí a réiteach leo féin. Ach is mór an difear is féidir leo a dhéanamh chun tacú le leanaí agus daoine óga de réir mar a thagann na gnéithe seachtrachta seo chun cinn. Áirítear leo sin gnéithe eacnamaíochta, gnéithe sóisialta, um thosca teaghlaigh. Tá eispéiris pearsanta ar leith, láidreachtaí agus dúshláin ag gach scoláire a théann i bhfeidhm ar a n-aistear folláine. Tá na gnéithe seo lasmuigh de smacht na scoileanna den chuid is mó, ach tá scoileanna sár-oilte maidir le tacú le scoláirí de réir mar a thagann na dúshláin seo chun cinn. Ceann de na bealaí ina dtacaíonn agus ina gcuireann scoileanna folláine chun cinn ná trí ghnéithe cosantacha a neartú. Gnéithe cosantacha a chuireann sibh i bhfeidhm i bhur scoileanna gach lá. Is iad na caidrimh láidre tacúla le múinteoirí, le piaraí agus leis an bhfoireann a chabhraíonn le scoláirí a mhothú go bhfuil meas orthu agus go dtuigtear iad. Is é an muintearas leis an phobal scoile a chothaíonn slándála mothúchánach agus ceangal níos doimhne lena scoil agus lena foghlaim. Is iad seo na deiseanna a chuireann scoileanna ar fáil do scoláirí a fhorbairt go sóisialta agus go mothúchánach. agus na deiseanna a chuireann scoileanna ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga chun forbairt a dhéanamh ar scileanna maidir le dúshlán an tsaoil ar líne a bhainistiú agus chun déileáil le gnáthstrus a bhaineann le brúanna acadúla nó a mbealach a dhéanamh trí athrú grúpaí cairdis. Tá sibh ag obair chun na gnéithe seo a neartú í bhur scoileanna agus díreoidh ár samhail cigireachta ar an obair atá déanta agaibh sna réimsí seo. Dóigh eile ina n-oibríonn sibh chun folláine a tacú agus a chur chun cinn ná trí na gnéithe riosca a íoslaghdú. Nach maith an t-eolas atá agaibh ar na rioscaí seo. Niamh Hm. Tá a fhios againn nuair a bhraitheann scoláirí scoite ó saol na scoile d'fhéadfaí easpa spreagtha agus rannpháirtíochta a bheith ann dá bhrí sin. Neamhláithreacht. Tá a fhios againn freisin go cuireann neamhláithreacht rialta isteach ar foghlaim agus go dtéann sé i bhfeidhm ar deiseanna leanaí agus daoine óga barr a cumais a bhaint amach. Is féidir le scoiteacht, bulaíocht, difríocht cultúrtha, aistrithe, disciplin géar nó neamhsheasmhach cur isteach ar folláine leanaí. Agus tá a fhios againn go bhfuil sibh ag iarraidh na riosca seo a laghdú agus a mhaolú í bhur scoileanna gach uile lá. Agus arís, díreoidh muid ar bhur n-iarracht chun na gnéithe riosca seo a íoslaghdú le linn ár gcigireachta. Chomh maith le gnéithe cosantachta a uasmhéadú agus gnéithe riosca a íoslaghdú, dóigh eile ina dtacaíonn agus ina gcuireann scoileanna folláine chun cinn ná tríd an churaclam. Tacaítear le folláine leanaí agus daoine óga i scoileanna trí chaidreamh laethúil sa seomra ranga agus trí na ceangail dhearfacha beaga éagsúla a dhéanann sibh. Ba cheart folláine a chomhtháthú i gach gné teagaisc, beag beann ar an ábhar, ag cinntiú go mbraitheann gach scoláire go bhfuil rath air agus go bhfuil sé san áireamh. agus is é sin an fáth a thabharfaimid cuairt ar cheachtanna nach mbaineann le folláine le linn ár gcigireachta, rud a threisíonn an pointe go mbaineann tacaíocht agus cur chun cinn na folláine le gach duine. Cé go bhfuil an teagasc don Folláine ríthábhachtach, tá ról ríthábhachtach ag ceachtanna ar leith amhail Corpoideachas agus Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte maidir le teagasc faoin bhfolláine freisin. Cabhraíonn eispéiris foghlama ardchaighdeáin sna hábhair seo le folláine pearsanta, fisiciúil agus mothúchánach na scoláirí a fhorbairt, rud a threisíonn an freagracht scoile uile chun an folláine a chur chun cinn. Agus é sin á chur san áireamh, tabharfaimid cuairt ar níos mó ceachtanna dírithe ar folláine freisin, amhail Bí Sabháilte ag Leibhéal Bunscoile, oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte agus corpoideachas ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile araon agus oideachas saoránach, sóisialta agus polaitiúil ag leibhéal iar-bhunscoile. Cad a mholann muid chun an obair seo a dhéanamh i scoileanna mar sin? I ngach meastóireacht scoile, sannfar beirt chigirí, cigire tuairisce agus cigire tacaíochta, a chaithfidh dhá lá sa scoil. Cuirfear an príomhoide ar an eolas agus iarrfar air príomhpháirtithe leasmhara a chur ar an eolas. Cuimseofar leagan amach na meastóireachta, socruithe praiticiúla agus aon cheisteanna sa teagmháil tosaigh. Cuirfear suirbhéanna chuig scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí. Breathnóidh cigirí ar cheachtanna agus ar ghníomhaíochtaí curaclaim eile, lena n-áirítear gníomhaíochtaí seach-churaclaim más cuí. Reáchtálfar cruinnithe leo siúd atá freagrach as ceannaireacht folláine sa scoil, le múinteoirí agus scoláirí, agus d'fhéadfaí go ndéanfaí athbhreithniú ar phríomhpholasaithe amhail plean folláine na scoile nó cód iompair. Ba mhaith liom bhur n-aird a dhíriú anois ar dhá ghníomhaíocht chigireachta spéisiúil nua atá forbartha againn go háirithe don samhail chigireachta seo. Táimid den bharúil go gcabhróidh na gnáthghníomhaíochtaí seo linn léargas níos fearr a fháil ar an obair a dhéanann bhur scoileanna sa réimhse seo. Is í an siúlóid foghlama folláine an chéad ghníomhaíocht. Go bunúsach, is deis í an siúlóid folláine chun taispeáint conas a léirítear fís folláine na scoile sa ghnáthshaol, rud atá beartaithe don chéad mhaidin mheastóireachtaí. Tugann an siúlóid deis do chigirí breathnú ar ghnátha agus timpeallacht na scoile iad féin. D'fhéadfaí ceannairí scoile, múinteoirí nó scoláirí, cigirí a threorú ar an siúlóid agus is féidir leo labhairt faoi an chaoi ina gcuirtear folláine i bhfeidhm sa timpeallacht scoile agus i gnáth-ghníomhaíochtaí scoile. Is í ceardlann Folláine an dara nuálacht don chigireacht seo. An aidhm atá leis an cheardlann seo ná teagmháil a dhéanamh le oiread ball den phobal scoile agus is féidir. Na leanaí, tuismitheoirí, foireann agus ceannairí. I bpróiseas comhoibríoch chun athbhreithniú a dhéanamh ar chur chun cinn na Folláine agus feabhas a chur leis seo. Tá rannpháirtithe in ann a dtuairimí a roinnt ar chur chuige na scoile maidir le folláine a chur chun cinn ag an gceardlann seo ag úsáid an modh World Café chun plé oscailte réidh a chinntiú. Cabhraíonn an cheardlann le láidreachtaí, deiseanna agus dúshláin a aithint i gcleachtas folláine na scoile agus réiteach a mholadh. Bhí ár scoileanna trialacha an-dearfach faoin eispéiris na ceardlainne agus luaigh sí dhá phríomh-bhuntáiste dóibh maidir leis an gcur chuige seo. Thug sí fianaise dóibh a bhaileoidh ón bpobal scoile a chabhraigh leis an scoil tús a chur leis an bpróiseas féinmheastóireacht scoile sa réimse folláine a chur chun cinn nó ciall a bhaint as. Léirigh sí cur chuige a d'fhéadfadh siad a úsáid chun teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara ar neart réimsí eile ina bhfuil comhairliúchán agus cumarsáid leis an phobal scoile riachtanach, mar shampla, athbhreithniú ar nósanna imeachta frithbhulaíochta sa scoil. Cad iad ár gcéad chéimeanna eile mar sin? Foireann Chigireachta atá tar éis an dara tréimhse trialacha a chríochnú a mhioncheistiú. Aiseolas a fháil ó scoileanna rannpháirtíochta. An dara babhta den rannpháirtíocht foirmiúil na bpáirtithe leasmhara ag tús na Samhna. Tar éis ár mioncheistithe, ár n-aiseolas agus ár dteangmháil leis na páirtithe leasmhara, déanfaimid an tsamhail a athbhreithniú agus a thabhairt chun críoch sula iarrfaimid faomhadh ón Aire agus foilsiú ár dtreoir seachtrach don chigireacht agus ansin an tsamhail a sheoladh ag deireadh fiche fiche a ceathair. Is é sin is dócha ná go mbeidh sé ar fáil i scoileanna ag tús fiche fiche cúig. Meabhraigh go mbaileofar na ceisteanna go léir a fhaightear ar fud na sraithe seimineár agus roinnfear doiciméad Ceisteanna Coitianta le scoileanna tríd an leathanach Bí Cineálta ar gov.ie. Is féidir ríomhphost a sheoladh chuig, Bí cineálta at education.gov.ie, muna bhfuil teacht ar an bhfreagra sna Ceisteanna Coitianta. Mar fhocal scoir, Mar cheannairí scoile, tá obair na gcapall á dhéanamh agaibh gach lá cheana féin chun iompar bulaíochta a chosc agus dul i ngleic leis. Tá súil againn gur bhain sibh tairbhe as an seimineár seo ar nósanna imeachta agus an samhail cigireacht nua dírithe ar an folláine a thabhairt isteach. Beidh Oide i dteangmháil libh ar bhonn aonair chun an lá foghlama gairmiúil a eagrú mar is é seo an chéad chéim eile tacaíochta.